ndi bambo Penjani Kalua amene owaponda amangoti Fredokiss. Iwowa ndi mkulu woona za achinyamata ku chipani cha UTM komanso ndi ashado uh, ku Blantyre kuno. Ndikulandireni bambo Kalua, uh, mwatilemekeza kwambiri. Titakuitanani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri. Tathokoza.
Kodi

zidachitika liti zimenezi zimene zina nyamata Okay. Zina nyamata eh, pakanthawi ndithu okay Eh, ndiye jb ndi mbale wanu no takula limodzi okay so you know chibaletu sichimangokhala magazi okha mm. Ah, ali- iye ndimamuona ngati mkulu wanga Okay. because even zambiri zimene ndakhala ndikupanga wandipanga wandiphunzisanso ndiye wandipanga inspire ndiye takula limodzi ndithu Mm. ku sukulu timapita limodzi ku secondary okay so

ndiye mrs mrs Kandulu oho so ndi- ndi- ine ndi ndi twin sister ndi ife tili ngati achitatu Okay. Ine ndoti mimba yachitatu imene koma kutunda kwathu kuli awiri first born Ken then zaningi okay eh. so chidwi pa ndale chidabwera liti I think eh, kwambiri uh, ine ndakula mufamily ya ya ndale mwa- mwatchula kaye za madala Eh, chwe mwana chwe chwe chwe mwana chwe so kuyambira ndili mwana eh takula mnyumba yokuti mumabwera anthu azikambirana za ndale okay timakhalanso tinali exposed ningoti ku politics yeah ndi ma conversation za ma social issues and i think in a way zinatipanga affect kuti timakhalanso attentive kwambiri tinali ndi consciousness yo yokhuza zinthu za ngati za dziko mmene likuyendera so i think exposure yanga ku politics ikhoza kuchoka from background imene kuti ndili mwana eti?
Eh. ndiye you decided kujoina utm yes yeah eh. ndapanga decision kuyambira naima ngati independent Okay. you remember blantyre city south yeah uh, ndapanga decision ndekha as an individual kuti no inenso I mean kuti you know youth are, um, t- takhala kumatiuza kuti youth are leaders of tomorrow yeah so ine i felt kuti ah no tomorrow ija yafika so napanga decision kuti ndikayima as a member of parliament koma as independent mm. after my elections aja takhala pansi no ndi timu yathu ndi unabwera leadership. kubwanji mavoti

ndi i think after no journey imene ija tinapanga reflection ndi timu kuti kodi mm, ti- ti- tiyenda bwanji komanso time imene ija inali yokuti even time imene timayima pa independent tinali okuti ndi tima ndi ngati late SKC tinali okuti timayankhulana Okay. timamvana ndi decision yoti tiimeno pa utm nthawi imene ija inakhala ngati mmene tinkapanga decision yoyima ndi joining chipani sizimagwirizana Yeah. nthawi imene ija ndinali ndi ma ambassadorship deals a ma organizations osiyanasiyana Okay. unicef undp ma, ma, ma, nbs bank so ma contracts oti usacha ama, ama, ama, requirement yake inali you should be apolitical okay so there was no way ndikana joina chipani okay Eh, so i think my decisions anali around zinthu ngati zimenezo so fast forward after my elections na join itm after kujoina itm fast forward ndi leroli okay so abambo abambo anu ndi a dpp Yes. ndamva kuti sabata imeneyi alowa Eh. dpp eh. Ndi- ndiye mwana wa utm dzu- dzukhala bwa you know i- i- me and my father we are one okay individualized we are one individualized so uh, ineyo ndikukula i was taught kuti i should be independent so independence yanga ili in terms of thinking i'm an independent thinker uh, i'm independent mzinjira zambirimbiri so one of one of ma one of njira zimene zimaonesa independence yanga ndi for instance story iyi yokuti set up scenario iyi yokuti uh, big man ndi a dpp ine ndi utm it shows kuti indi, there's independence in decision making okay ine ndikanakondwa iwo akanakhala kuti mwina ajoine utm yeah could have been uniform komano the beauty of democracy nthawi imene ama- nthawi imene amapanga decision yolowa uh, dpp apapa anakufunsani no sitimakambirana za ndale Sitim- Oh. sitimapangana consult za ma political decisions okay he has got his own political journey inenso ndili ndi political journey yanga this is where mwinano ndi anthu ena amene ali ndi ma parents awo so mwina mu politics timadzasiyana okay ine naima ku, ku, ku constituency kuja not a single day did i have chance kuti madala akabwere adzandithandize ku campaign Sanabwere. campaign at no campaign at it was youth women

but again democracy and story imene ilili our story is a unique story i think it's different from ya atupere ndi bakili muluzi Okay. okuti you know same party komanso mwina it's being passed on yeah story ya fredo ndiyokuti it has got nothing to do ndi the father okay in so many ways but the inspiration has got everything to do with the father because exposure tinakamba kwambirira Yeah, ija yeah. It comes from there. So we are one, individualized. abambo anu ndi munthu amene nthawi zambiri amakhala akupalamulapalamula for lack of a better word Okay? zinakuchitani affect bwanji as you grew up Yeah. I think, you know, mmene timakula umatopeza kuti ukuchoka kusukulu nthawi inayake ungopeza kuti kunyumba kuja panja pali ma Land Rover yeah pali ma Land Rover folo ndimakumbukira tili mu standard 1 or 2 Yeah. pa chilimba primary 1993 i think kunabwera land rover 110 inangolowa ku nyumba ndi ife tinapeza kuti basi anthu anangotikankhira pambali analowa m'nyumba muja ana chilichonse upside down anatenga masteni uh, masteni she was arrested anapita nawo Chilomoni police amakolopa ku, ku, ku polisi kuja why amuna anu amuna anu akufuna kugwesa kamuzu akufuna kugwesa boma la kamuzu so we had experience ndi- ndi mwana kwambiri masteni amangidwa kuona akubweranso kunyumba kuja wa polisi wina uku wina uku akuwaperekeza kuyendayenda muzipinda mmo akusecha ku Chilimba pamene so growing up ndi character ngati mmene alili amadala because of politics komanso ndi approach yawo inatipanga expose mu ku, ku, ku, ku zinthu zokuti zoti zi- zina za, it has made us who we are lero lero yeah uh, timaziwa kuti sometimes in politics maboma amatha kuyuza ngati ma instruments ngati apolisi mm. kupanga intimidate anthu komanso you know sometimes umatha kukhalanso kuti you are in fear kuti kodi munthu anditenga akabwera kodi Yeah.
because amangidwa ndi kambirimbiri okay amangidwa kambirimbiri kambirimbiri we've had situations where apolisi amagona kunyumba ntasi kuoneka you get it so uh, inenso ndimakumbukira ndinapita ku interview ya kampani ina yaikulu nditamaliza ku Chanco i was a graduate ndi ndi i also had a diploma in insurance time and ndapita ku interview i was the most qualified candidate pa pa panel pa i mean pa list ya anthu because anali onse ma friends okay anandisiya ntchito because pa degree panga pali Kamlepo no yes so anachita ndiuza kuti ah no from ma candidates onse amene tatenga apapa you, you, you, you have scored highly and most likely to, to, tikutenga iwe but wabweretsa mapepala ako and i said yes ndatulutsa degree yanga diploma yanga anayamba kuyiyendetsa muja ana- anayiona anazagwedeza mutu inapprove eh? anazampatsira nzake Atas- asanampatsire nzake anazayitenganso ndikuzayicheka then i was next anangoona pa Kamlepo anangomulozera nzake pa Kamlepo paja ndikuona akulozerana pa Kamlepo paja i was left so i missed that job because of the name kamlepo ndiye ndinayenda wapasi kupita Nkolokosa ndikukauza masten ntchito ija akananditenga koma andisiya chifukwa cha dzina la Kamlepo then masten ati ishi ukaikiranji pa digiri dzina limeneli eh ukanakhala usunaike pa digiri bwenzi ntchito akanakutenga ndi i told my mom kuti ayi tu i cannot be ashamed of who i am yeah ineyo ndi Kamlepo he is my father i did not apply kuti kwa, kwa mulungu kuti ayi uyu akhale danga aa it please god kuti this one will be my father so i embrace it so if this job is not mine because of who i am my name so be it so today we are here so mwina in short my examples amene ngapereka kuti how you Yeah. know him being a father has Yeah. affected us Yeah. choncho Ah. komanso even now in politics because because of kamlepo being a politician anthu ena amangona ngati ah fredo

than all these candidates Yeah. who are running. Yeah. They're not running. Komanso, if you look at UTM as an entity, kuna anthu ambiri oti they were running. And I think the conversation inasintha ano kuti ku UTM uno kula anthu ambiri akufuna u president. So I felt kuti we should correct narrative imene chai. Komanso,

tikumayang'ana ma factors amene ndanena kale aja eti kuti kodi mtsogoleri amene tikufuna ndi otani i think what malawi needs is someone okuti should be able to know the problem what is wrong with malawi one okay what are the solutions two so this leader should be able to know one what are the problems two what are the solutions three e- economic competence ya dziko lathu ndiyotani what are the limitations of malawi kuopa kumaona ngati kuti ayi tizinena kuti no we make malawi into abc when economic competence ya malawi ma economic limitations athu sitinapange consider Okay. so we need someone who considers zinthu zimenezi what is, the, ro- what is wrong what are the solutions komanso in general ma economic limitations athu as a country ndi otani four

or accept advice from experts kuti no tipanga izi sitipanga izi you remember bingu bingu could, could, could argue kuti no munati tipange ah, ti- kuti titsitse value ya ndalama yathu devaluation devaluation he would argue kuti stability you get it he would argue kuti no tobacco is not is, is not influenced by chani i- i- method imene mukutani mukupanga propose so we need a leader who can intelligently reject or accept advice from experts koma above all tikufunanso leader wa munthu as a country as young people we want someone who, who, who understands us as youth ifeyo tifuna mtsogoleri woti azidziwa kuti unyamata mzimayi

amenenso they will go into zinangochitika ndi nthawi eh? Yes. yeah, i think those are some of the factors amene ndingapange mention yeah but you, you, you, you, ya umunthuyo yabwera ndinuyo can you give me an example ya umunthu wa dr dalitso kabambe okay dr dalitso kabambe inenso sikuti ndakhala nawo nthawi yayitali Yeah. takumana nawo nthawi yomwe ya politics komano i've seen how amapangira relate ndi anthu eh? i've seen how you, you know amamvesera timatha kukambirana kuti strategy iyi tipange chonje strategy yokuti mu- kwa munthu wina leader wina akhoza kuona kuti ah izizi zimene zopepera Yeah, sure. kuti tisapange Yeah. but he will, he will give you a chance you would implement idea inake yokuti it is, it is, it is, your, it is not a traditional idea Yeah. he would go in komanso umunthu goes to go, goes as far as beyond politics it goes as far as how you are relating ndi anthu ena eh? so ine I give it up for him in that context ndi mmene tapangira relate yeah that's how I can chabwino tichite break pang'ono tibweranso ndinu posachedwapa ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya times exclusive ndili ndi Bambo Penjani Kalua, popularly known as Fredokiss, iwowa ndi mkulu wa achinyamata ku chipani cha utm komanso ndi a shadow uh, ku, ku Blantyre ku, ku, constituency imati yanji ya Blantyre Zingwangwa Soche constituency okay, imeneyo before inali Blantyre City South chabe ndi yanyuwani Eh, ndi no siyanyuwani angodulako Okay. eh, eh. tichite break pang'ono tibweranso posachedwapa